an ka foli bɛ an balima bɛɛ ye minnu ye nin kɛnɛ in sɔrɔ minnu ye kɔnɔna sɔrɔ ani minnu bɛ kɛnɛ ma an ka foli bɛ a bɛɛ ye minnu bɔra dugu wɛrɛw la ka na ani minnu bɔra jamana wɛrɛw la ka na ani minnu bɔra yɔrɔ yɔrɔ ka na fara an balima segukaw kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bɛ an ka karamɔgɔ duw ye ani an ka mori duw an ka bonya du minnu bɛ segu an ka foli bɛ a bɛɛ ye an bɛ minisiri fo an bɛ gufɛrɛnɛri fo an bɛ perefe fo ka su perefe fo ka mɛri fo k'an ka faama bonda bɛɛ fo o kɔfɛ an ka ɲamakalaw u ye min kɛ ala k'u sara hɛrɛ la u ye an bonya a diyara an ye an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn o bɛɛ kɔfɛ perezidan international a y'i dɛn ka gɛrɛ n na ko k'a fɔ ɲamakalaw ye an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fo ka se don min ma ko nka u ye min k'u karamɔgɔ ye ko a bɛ to u kɔnɔ ko nka ɲamakala sɔnfɛn tɛ u bolo bonya masegin kɔ a y'i dɛn ka warini min di an hakili la miliyɔn kelen don ko ka miliyɔn kelen di ɲamakalaw ma ah! ayiwa a y'a minɛ k'a d'u ma a dir'u ma ayiwa ko ɲamakalaw ka sabali ko k'o minɛ ten u y'o minɛ ayiwa n dalen b'a la warini o man dɔgɔ hakili la dɔ wɛrɛw b'a kɔfɛ ɲakuma diɲɛ donw ka ca k'u ka sabali nin garibu ko don ayiwa an bɛ perezidan fo an b'a kɔfɛ mɔgɔ bɛɛ fo u ka nin baara in na n'an bɔra yen an bɛ segin ka an ka foli segin an ka kerecɛnso mɔgɔw ye u y'an bonya ka na an ka kalanyɔrɔ kɔrɔta an b'u yɛrɛ fo k'u wale ɲuman dɔn minnu ye bonyaw kɛ mɔgɔ caman bɛ yen an balima dɔw bɛ yen u ye kare saba de luwe k'a bila fi sabililahi bamakɔ k'u ka na ni mɔgɔ ye yan mɔgɔw ye bonya caman kɛ o kɔfɛ an ka jagokɛlaw dukure a n'a ɲɔgɔnna caman ani monsieur le maire a bɛɛ de ye bonyaba kɛ an ye u sara bɛ ala bolo matigi bolo o la an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ dugawu kalan waati la n y'a f'aw ye n bɛ segin a kan segin a kan anw ye nin lajarabi siɲɛ caman an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ sisan kalanyɔrɔ dugawu hali ni mawuludu tɛ ala ta bɛ fɔ yɔrɔ min na n'i y'i ɲɛsin ala ma k'i ka ŋaniya siri a bɛ sɔn siga t'a la mina nin jama in min filɛ hami gɛlɛn min i fɛn o fɛn ka di i ye bi a jira ala la siga t'a la ayidara t'a kɛ dɛ ala de b'a kɛ alahu akubar o don yanni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni dɔɔnin farala siw kan ɔ ni yɛrɛ ye min ye o b'i ni ala cɛ tiɲɛ siga t'o la o la namu an nisɔn ka di siga t'a la denmisɛnnin minnu ye tablo dilan sisan ka na ɔhɔ o san in na fana u y'o tablo kelen dilan kɛra denmisɛnnin minnu don an bɛ jigiyaba miiri n'u ye parce que mɔgɔ min bɛ ɲuman dɔn k' a bɛ to i kɔnɔ jigiya bɛ miiri n'o ye denmisɛnw an bɛ dugawu k'aw ye ala k'aw sara ala k'aw garijɛgɛ fɔ min ye mali jɛ bɛ se ka nin de don ɲuman dɔn n b'a ɲini n balimakɛ fɛ sɛ kunta maliki ko a kana dimi a kana dimi kana dimi a kana tɔɔrɔ a kana tɔɔrɔ ale bɛ ka ko filɛ cogo min na n'i ma ko yɛrɛ jukɔrɔla dɔn n'i y'a ta sanfɛla fɛ i bɛ tɔɔrɔ siga t'o la mais n'i ye jukɔrɔla dɔn sanfɛ fɛn t'i tɔɔrɔ bilen ayi abada alahu akubaru o ye tiɲɛ dira mun na namu kɛlɛ bɛ yɔrɔ jumɛn nɔfɛ a ɲɛfɔ mali kɔnɔ bi ala sɔnna tarika de kɔrɔtalen don siga t'a la tijaniya tɛgɛrɛ bɛ ka ka fɔ ye kadiriya tɛgɛrɛ bɛ ka ka fɔ ye sufiya tɛgɛrɛ bɛ ka ka fɔ ye mori sɛbɛ sɛbɛw tɛgɛrɛ bɛ ka ka fɔ olu ye bon sisan ninnu bolo ko ayidara de ye nin bɛɛ kɛ ko nin bɛɛ ye ayidara de nɔ ye mali kɔnɔ o la ni e ka jago gɔlala minnu ta sankɔrɔtara a bɛ maa degun siga t'o la ah, a bɛ maa degun dɛ siga t'a la alors ni mɔgɔ degunna ni ala mɔgɔ don a bɛ baara kɛ ni kodɔn ye nka ni ala mɔgɔ tɛ fo diɲɛ ɲinina ni jɔyɔrɔ ɲinina o b'a ta da kɛnɛ kan o la an kana dimi an kana dimi walahi n'i y'a mɛn silamɛya yɔrɔ yɔrɔ a nafa don alahu akubar o ye tiɲɛ kunta kana dimi ayi ah. ala barika la bi silamɛya kotoɲɔgɔntala ta la ala kira nana ni silamɛya min ye hinɛ ni makari silamɛya alahu akubar o don silamɛya min ye kerecɛnw mara ka bolisɔnnaw mara ka ladiiniyaw mara o silamɛya in o de sababu o silamɛya ɲuman in de sera ka baara kɛ mali kɔnɔ o dogolen tɛ jamiyata ansar dinil islamiya ne tɛ waritigi dɔn u la ayi i t'o dɔn mais mali kɔnɔ bi ala barika la a bɛɛ bɔra tele la tele y'a a dɔgɔtɔrɔso bɛɛ bɔ dɔgɔtɔrɔso tan ni naani banabaatɔw bɛ ka furak'a kɔnɔ mali kɔnɔ yan silamɛya tɔgɔ la silamɛya min ko hinɛ makari a kana mɔgɔw fa a kana mɔgɔw hakili wuli ko silamɛya ye dɔgɔtɔrɔso tan ni naani jɔ a faso kɔnɔ subahanala abani alahu akubar walahi ka somɛriw bɔ yen o kɛra alahu akubaru jibondo ne t'a da dɔn minnu bɛ ka ji min bi ala tɔgɔ la fi sabililahi silamɛya tɔgɔ la siga t'a la kunta kana dimi ayi allahu akbar o jifilen ɲɛ kelen mana kɛ ngɔnɔ o ngɔnɔ na hali n'a tigi m'a dɔn ala b'a dɔn tiɲɛ siga t'a la o ye tiɲɛ ni mɔgɔ dɛsɛra a bɛ kule dɛ a bɛ kule allahu akbar olu ka kule tɛ ala ko ye ayi olu ka kule ye ko an bɛ jamana mara alahu akubar ah. fɛn o fɛn b'u ka sira kan olu ye stratégie min ta o bɛ kuma mɛnɛ u t'a kalama ko waritigiw a ye wari sara an ka alimamiw ye u ka kutuba kɛ karisa de bɛ ka ka nin bɛɛ sankɔrɔta an k'a tɔgɔ tiɲɛ an ka kuma jugu bɛɛ fɔ a ma n'ale binna nin tɔ bɛɛ bi bin

u y'a jira ko ala kira yɛrɛ ye sahawaniya de ye ko a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛra musoko de la a ko cogo di ko ale ma foyi kanu diɲɛ na yan ko fɛn fila ko sumadiyalan ni muso nin ala kira ka kuma ye o tɛ ka fɔ kutubaw la e ta b'i tɔɔrɔ cogo di wari de dilen don k'a tila tila a k'a dɔn anw kama maa caman bɛ alijinɛ sɔrɔ dɛ walahi parce que anw tɔgɔ la bi du dama min bɛ ka balo k'a fɔ anw ye fɛn d'i ma tɛ dɛ juguw bɛ ka wari di maa dama min ma bi a ye ninnu neni a y'u lagosi n'olu ka du bɛ ka balo n'anw neni ye o ka ca dɛ

an bɛɛ wulila a ye bɔ a ye bɔ maa bɛ sa bi diɲɛ wuli bi ee o ye kira dessin a ye min fɔ a ma o man jugu ye a ka jugu ye kulibali o kutubaw tɛ ka kalan wa o kutuba kalanna siga an bɛ kira anw ti kɛlɛ kɛ k'o ye kira saboter dɛ anw bɛ kira jogo de jira i la i k'a dɔn ko nin ye kira ka mɔgɔw jogo ye i ta bi to i kɔnɔ ah! mɔgɔ bɛ wasa ni jogo de ye kumakan tɛ ayi o tɛ alahu akubaru ayidara siga o de la n b'a fɔ mɔgɔ si kana dimi walahi n'a ye neni ninnu kɛ k'a mɛn n'a y'a kɛkun dɔn kaban a bɛɛ bɛ lafiya jamana in kɔnɔ ka baara kɛ silamɛya tɔgɔ la nin diinɛ in de y'a kɛ malikiya minnu ko a kana mɔgɔ faga a kana mɔgɔw bagabaga mais maa min ko ala ko tɛ ne ta ye n b'a fɛ ka mali mara de siga alahu akubar o kutuba ni ala ka kutuba bɛ kɛ kelen ye o tɛ kelen ye ah kulibali alahu akubar a kana dimi ala bɛ yen hasbunallahu wa ni'mal wakil ah alahu akubar i y'a fɔ siga a kana mɔgɔ juguya bila a kɔnɔ walahi i y'a fɔ a ye mɔgɔw to ala ka latigɛ bolo naam ah zamzamiw a kana kɛlɛ kɛ ne b'a fɔ a ye siɲɛ caman parce que tiɲɛ ala ka tiɲɛ n'i ye mankan wuli dɔrɔn ale b'a jɔ fɔlɔ ni mankan dara a bɛ sɔrɔ ka wuli ale tɛ mankan fɛ

ayisa dusu la anw ma foyi ɲini diinɛ na yan bolo minɛ bolo jigin anw de y'a kuma ban yan pewu o kɛra yan siga t'o la mɔgɔw fagara o la yan o kɛra furuw sara a la Tiɲɛ. duw farala Ɔhɔ. mais ayidara y'a bolo kɔrɔta Naam. k'a yira karamɔgɔ bɛɛ la Naam. min ko dɔkitɛriya bɛ n bolo min ko ne ni mɛlɛkɛw de bɛ si Ɔhɔ. n ko bolo minɛ ni bolo jigin Ɔhɔ. a y'a bila wala nkalon si tɛ diinɛ kɔnɔ min dɛmɛ b'a kan. tiɲɛ siga t'a la aa wulibali y'o kɛlɛ bɛɛ yan. n ko mɛ ne y'a dara bi kelen dama de fɔ dɔ ka n'a yira ne n'a sɛbɛnnen ko ala kira ko n'an bɛ seli an k'an bolo minɛ ou bien n'an bɛ seli an k'an bolo jigin. ni nin fila fɛn o fɛn yera ne tɛ waajuli kɛ fo n ka sa kun a tɛ yen o o tɛ yen alahu akubaru i y'o kɛlɛ ban pewu a tɛ yen tiɲɛ i bolo minɛ ha anw ka diinɛ na Ah. i bolo jigin Ah. anw ka diinɛ na Ah. o ma sɛbɛn alahu akubaru ayi a ma sɛbɛn o tiɲɛ ah wulibali sigi e bɛ se k'a fɔ ko dɔ ko k'a ye kira ye a b'a bolo minɛ walima dɔ ye kira ye a b'a bolo jigin mɛ bil amri ko kira de ko a y'a bolo minɛ walima a y'a bolo jigin a fila fɛn o fɛn ni karamɔgɔ sera k'a sɛbɛnnen yira ne na ko a y'a bolo minɛ a selitɔ a y'a bolo jigin a selitɔ ko kira ko ten ne man'a fila fɛn o fɛn ye n ti waajuli kɛ bilen ah, alors u nana an ka an ka an ka an ka balimaya tiɲɛ ka sinjiya tiɲɛ k'an kɔ don ɲɔgɔn ma k'an bɛɛ fara ni ni manamanakan ninnu ye siga t'a la anw de y'a bara ci an kun bolominɛna i bolo minɛ bolojiginna i bolo jigin bolo tɛ ɲininka lahara e de bɛ ɲininka siga t'a la a fɔra tan bolo tɛ e bolotigi de don o don siga o kɛlɛ banna alors sɛbɛkan tɛ fɔ diinɛ na tuma si a tɛ fɔ dɛ manamanakanw de bɛ taa k'o kɛ fitinɛ ye mɛ u dabɔnkama de don parce que olu mago bɛ fitinɛ de la o de b'u arranger mɛ ala kira ka danga bɛ fitinɛ wulila kan maa o maa ye fitinɛ wuli yɔrɔ o yɔrɔ ala ka danga b'i kan ah, o ye wulibali yɛrɛ ye diinɛ t'i fa ta ye ne ka danaya ne dara ala la cogo min na ne ye min kalan ne dara o la ne bɛ n ta kɛ ten e yɛrɛ ye min kalan i dara o la i ta kɛ ten an ka ala kɔnɔ n'an sera ala ma min ta ye tiɲɛ ye ala b'o jira bɛɛ b'i ta sɔrɔ yen mɛ ni ne ta ma kɛ maa t'i balo hali kafiri diinɛ ma sɔn ayi a ma sɔn ma Alahu akibar alors ninnu pɛrɛlen don nin de kama walahi u bɛ denmisɛnninw ta ɔhɔ se tɛ alimami minnu ye miliyɔn mana di mɔgɔ min tɛ waa mugan sɔrɔ n'i ye miliyɔn d'a ma ko nin karamɔgɔkɛ ye neni Ɔhɔ. maa min tɛ ala nɔfɛ Ah. o o bɛ tɔ to wa ayi o tɛ tɔ to bilen o la n'a y'o dɔn ka ban an ka taa dɔrɔn Ɔhɔ. parce que maliyɛnw Naam. jamanadenw Ɔhɔ. maa o maa bɛ bamanankan mɛn Ɔhɔ. min bɛ ka ka fɔ ɔhɔ u b'a faamu tiɲɛ siga t'o la n'i ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn ani e e mago bɛ fɛn dɔ de la kodɔnna bɛɛ y'a faamu mali kɔnɔ yan karamɔgɔ ka kɛlɛ tɛ yen ko an jogo ka ɲɛ ayi o tɛ yen mali bɛɛ o tɛ yen karamɔgɔ ka kɛlɛ tɛ yen ko sinji ka tugu o tɛ yen anw ma kɛlɛ kɛ kan mɛn ko a ye bɛn ko dɔ bann'o ma o tɛ yen alahu akubaru o ma deli ka kɛ a tɛ yen alahu akubaru mais diinɛ manamanakonu bolofaranu minnu tɛ kɛlɛ ko ye u bɛ t'o de ta k'o gonfler ka bɛɛ kamana gan u tɛ diinɛ nɔfɛ ko ye ala y'u nagasi ka bila yɔrɔ min na ayidara ko don diinɛ ko tɛ ne y'a f'u ye olu ni anw tɛ se ka comparer ala y'an bɔ ɲɔgɔn na a mɛnna anw y'an faso jɔ yan kɛnɛ kan ka gouvernement de ka kan k'a kɛ mais ansaruw ye dɔgɔtɔrɔso tan ni naani jɔ banabaatɔ b'a bɛɛ kɔnɔ sisan siga t'a la aw minnu ko a ka diinɛ bɔra makan ko mɛlɛkɛw b'a kunkolo la a ye mun kɛ faso ye foyi an ma foyi ye n'an kɔ ansaru ye ansaru finance sigi côte d'ivoire burukina mali la o kɛra

fara tɛ se ka k'aw la dɛ fara tɛ k'an na kule bɛ k'aw nɔfɛ parce que u ma ala tɛ sɔn u ka se aw ma aw mago bɛ ala la olu mago bɛ diɲɛ de la a ka baara tɛ kelen u tɛ kelen sigi ah, ayidara burukina ne taalen u ka faamaw ye tableau di ne ma o kɛra ko burukina yan ni joliko dɛsɛ sera u bɛ ansaruw de telefoni fo sisan u yɛrɛ bɛ guruputigiw dɔn an mago bɛ nin gurupu in na o ye karisa ni karisa ye ah. u b'u wele ka taa ka taa joli di ansaru côte d'ivoire n'a bɛ tele lajɛ bɛɛ y'a ye a bɛ fɔ nin de ma silamɛya tiɲɛ kɛnɛ kan ka ɲɛni kɛ ka ɲɛni kɛ ka cɛni kunbɛn tiɲɛ siga t'a la walahi nin don a y'a janto nin tɛ silamɛya ye nkalon ye Naam. seli fu ye Ɔhɔ. a b'i i ka janɛmɛ tɔ de juguya Ee. Ayi, ne ka kuma tɛ dɛ Ɔhɔ. a ye cɔ Ɔh. ayidara ka ko ka gɛlɛn dɛ ala kira de y'a fɔ ee a tigi y'a fɔ u ye kira ɲininka ko mɔgɔ min bɛ seli n'a jogo man ɲi kira ko a seli o seli ni mɛtiri kelen b'a ni ala cɛ ko a bɛ kɛ mɛtiri saba ye ah, i seli o seli dɔ de bɛ far'i ni ala cɛ kan distance cɛnikɛla ka seli hasidi ka seli kira de y'a fɔ salasilam kunta an y'an seko kɛ koyi maliyɛnw y'a ye jamana wɛrɛ y'a ye kodiwari ansariw ka dɔgɔtɔrɔso piyɛri dara o dara siga alahu akubar burukina dɔgɔtɔrɔso ni lise piyɛri dara alahu akubar mali kɔnɔ tan ni naani bi yan siga t'o la min ka bon a bɛɛ ye a filimu bɛ yen alahu akubar o bɛ yen i bɛna juru ta naam i bɛ taa baara kɛ walahi u ko miliyari saba ni kɔ mali kɔnɔ bi o de juru bɛ fantanw na tiɲɛ ansar de y'a kɛ alahu akubar o ye wulibali yɛrɛ ye anw bɛ waso ni nin de ye nin de b'u biɲɛ tigɛ ee nin tɛ u don biɲɛ ka tigɛ dɛ an ye baara kɛ o dama tɛ dɛ Ɔhɔ. mali faama bɛɛ a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan naam ah a bali sigi kabini kabini ne ye ko dɔn a ye mali faama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko ayidara nana i fɛ don jumɛn a yɛrɛ ka pɛrisɔnɛli mako dɔ la a kɛra wariko ye o a kɛra dɛmɛ ɲini si o si ye faama dɔ ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ ne bi sa a ti ne kumakan mɛn o ye ka taa fɛn ɲini u fɛ yen fɛn ɲini to yen faama o faama tɛmɛna mali kɔnɔ yan a y'a bɛɛ ɲininka hmm, n'u delila ka ne ka mɔgɔ kelen ta ka kɛ minisiri ye ou bien ka kɛ chef de travail ye ou bien ka nommé place dɔ la hali hali u ka biro jɔsili ka ayidara ka mɔgɔ dɔ ta u k'u ka biro jɔsi mɔgɔ kelen dɔrɔn faama dɔ k'a fɔ a tɛ ayidara kumakan mɛn alahu akubar sigayi aa zamzami alahu akubar sera danna est ce que an hakililaw ye kelen ye aw tɛ kelen ye alahu akubar an ko ala naam an k'an faso dɛmɛ an ka fantanw dɛmɛ silamɛw ka bɛn ninnu ko ala an bi kɛ fɛ ka mali de ta k'a kɛ an sago ye hakililaw ka kan wa o man kan alahu akubar u ye ɲɔgɔn cɛ sigayi ah, an ka taafan tɛ kelen ye tɛ kelen o la ne b'a ɲini n ka mɔgɔw fɛ mɔgɔ si kana dimi ninnu ka baara ye nin ye u ye min da kira kanna o ka jugu ne ta ye fanɛni banɛni mɔgɔw sara a y'a nɛni ɛ mɔgɔw tɛ ne dɔn ne y'o fɔ dɛ n tɛ jama n tɛ diɲɛ kura nata dɔn an filɛ nin diɲɛ min na ne ye bamakɔ de ye ala ye sigiyɔrɔ bɛɛ ye ma fɔlɔ ne serifu usumani madani ayidara danfɛn tɛ yen a tɛ cɛ la a tɛ muso la ko fɛn dɔ farala i ni ne cɛ ko ne tɛ se k'o fɔ mikoro la yan a tigi ka bɔ k'a fɔ o la ne b'a fɛ kanuɲɔgɔnw k'u lafiya an tɛmɛna ninnu kan an bɛ min fɔ jamana mɔgɔ dɔw halakira k'u to seli la k'u to sun na k'u to jagabɔ ni hiji la ala ye balawu jigi u kan k'u bɛɛ ta ci ala kira de y'a lakali an ba ayisa an ba ayisa ko k'u kun ti seli wa kira k'u kun bɛ seli k'u kun ti sun wa kira k'u kun bɛ sun e mɔgɔ min bɛ seli a bɛ sun a bɛ jagabɔ a bɛ hiji ka tila k'o halaki kira ko an ba ayisa ma ko ɔhɔ

a ye mayida lajɛ aya bi wolonwula ni kɔnɔntɔn ko isirayilaw dangana minnu kafiriyara u la nabilayi dawuda y'u danga matigi yesu y'u danga isa bunu mariyama ko mun kosɔn parce que k'u tun bɛ dan sagon u tun bɛ ala sɔsɔ u bɛ dan sagon karamɔgɔ ne fɛ an ka jɔ nin de kan an ka kuma kunfinw fɛ siga t'o la u ka tɔɲɔni ni binkanni dabila a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ ti a filanan kanu la yatanahauna ah. ani munkarin faalu k'u ka karamɔgɔw u kun ti kuma walejugukɛla fɛ k'o ka walejugu dabila karamɔgɔw kun t'o kɛ k'o ɲɔgɔn kojugu foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ o de la ala ye balawu jigin u ma n'anw ka wajuli karamɔgɔw i ti a ye jogojugu dabila a ye ɲɔgɔn kanu a ye bɛn la hayidara hayidara hayidara mais kɛlɛ yɛrɛ juguya yɔrɔ ye min u yɛrɛ y'o f'u da la fo ko ka nin kɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ ye kabini ala ka n da u k'u bɛ ne kɛ haut conseil président ye n y'a f'u ye ne ti k'a ye an ye kalo saba kɛ ɲɔgɔn na n ye n kali ala ka kuranɛ na ne ti kɛ haut conseil ah, président ye ah. kunko min bɛ ne yɛrɛ la ne ma tila n tɛ se ka taa biro kɔnɔ maki maki ninnu ani kunta daha kunta olu de wulila ani usa caman ka na ko ayidara i bɛ k'a ye n ko n bɛ min fɔ a ye ni kuranɛ cɛ n ti k'a ye. u taara ne tɔgɔ de don haut conseil présidentya la k'a fɔ ko ayidara ye candidat ye jama fana ko ni ayidara ye candidat ye vote tɛ yen tiɲɛ siga t'o la an ye ayidara ta ah alahu akubaru vote ma kɛ a ma kɛ mais u y'a ne kɔfɛ de ala kɛ gérer a ma kɛ n ɲɛ na n t'a kalama n ye n kal'u ye n ti k'a ye mais u taara ne tɔgɔ di biro sigiyɔrɔ la u ko non ni hayidara ye kandida ye vote tɛ yen i sunamɔgɔw i sunantanw bɛɛ bɛnn'a kan ko ka ne ta u kɛlen kɔ ka ne ta de u ye ne wele ko walahi a ye n janfa ne ye kalenni min kɛ n y'a sun kɛ ne donna haut conseil la tan ne mago si tɛ haut conseil ɲɛmɔgɔya la kabini ne donna a na ne ka wari de bɛ ka ka bɔ ka don a la kabini ala ka n da n ma duuru dun tɔgɔ la ne de bɛ ka ka wari bɔ ka don haut conseil la. o million tan bila l'o la an ɲɛna. Kulibali. ne de ka wari bɛ ka bɔ ka don haut conseil la siga t'a la hali sisan haut conseil ka ciladenw bɛ gundo yɔrɔ dɔ la n tɛn'o fɔ kɛnɛ kan yan u taara ni nafolo min ye ne de ta don pour que k'aw lafiya anw mago tɛ haut conseil la kabini a daminɛna ne ka biro ne ka biro labɛnnen don n'i yɛrɛ donn'a kɔnɔ biro ko dan don tele b'a kɔnɔ clim b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ mais ne ma deli ka sigi a kɔnɔ ka miniti duuru kɛ a temps tɛ n bolo o de kelen bɛ ka u biɲɛ yeele bi ni min ko a bɛ kuma dɔrɔn he silamɛ ɲɛmɔgɔya a man ka di nin ma haut conseil ɲɛmɔgɔya a man ka mais aw de b'a nɔfɛ n'o tɛ anw ma s'a ma anw bɛ mun kɛ haut conseil ɲɛmɔgɔya la nin kelen bɛ k'u sɛgɛn dɛ anw mago tɛ haut conseil ɲɛmɔgɔya la anw ta de bi don a la deli o deli bɛ kɛ a bɛɛ papiye bɛna di ne ma ne bɛ wari min bɔ tile kɔnɔ kalo kɔnɔ n'i y'a dɔn bilahi i bɛ ne dɛmɛ hinɛ b'i minɛ tiɲɛ siga t'o la o ye tiɲɛ ye wari nin ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ o ye wulibali yɛrɛ ye haut conseil a bɛ sɔrɔ olu bɛ nafa dɔ dɔn an na o o bɛ dɔ dɔn n'i ye baari ta to yan la o bɛ nafa dɔ dɔn an na Tiɲɛ. mais a ye mali faama bɛɛ ɲininka ne ka haut conseil ɲɛmɔgɔya ni bi cɛ ni n ye mugan ɲini i fɛ a fɔ dɔrɔn n ka n da de alahu akbar o tɛ yen ne ta dogolen tɛ o ayi o ma dogo i bɛ kɛnɛba kan n ma faama ka dɔrɔmɛ kabini ala ka n da o ye c'est-à-dire k'a fɔ a diya de ko don tɛ faamaw ye ɲuman k'an ye halisa an ka mɛri ye ɲuman k'an ye an ka kɔmɛrisan eh, minnu bɛ yan u ye misiw di an karamɔgɔ minnu bɛ yan gindo alimami ka fami u ye misiw di ka tila ka bonya kɛ dunanw ye u sara bɛ ala de bolo anw t'o ni ye ala k'u sara Ah. mais Haidara bolo ma jan dɛ ayi a ma ja ayi kabini ala ka n da ni ne bɛ se min na n b'a kɛ ni n tɛ se min na n t'o labɛn tiɲɛ siga t'a la aa zamzam ayi i sigilen to ne ka deli t'i sɔrɔ ayi o t'a sɔrɔ sigi hɔrɔnya bɛ ten de anw bɛ balo tan de an bɛ waso ni nin de siga t'a la a tɛ waritigi ra mali kɔnɔ a tɛ faama na mali kɔnɔ ko ayidara ka deli ser'i ma don dɔ la mɔgɔ bi ɲinɛ hakili jigin dɔrɔn n ka wajuli dama alahu akbar o tɛ yen ala zamzami kumana sisan an bɛna don hadara kɔnɔ an sera mawuludu dugawu kɛyɔrɔ ma siga t'o la a y'a ka ŋaniyaw siri mɛ n bɛ kelen fɔ a ye n'a bɛ ala deli a kana fitininin fɔ a ye dɛ ayi o tɛ fɔ n'i bɛ ayidara deli n'i ye caman fɔ n b'a fɔ i kunkolo tiɲɛna siga t'o la mɛ n'i bɛ ala deli bilahi ala tulo b'a la nin n'a ɲɔgɔnnaw na ne y'a ɲini ala de fɛ o don bilahi hali moto tɛ ne bolo an dugulenw bɛ yan o bi yan siga t'o la ne muso ka kɔɲɔ na bamakɔ ne ye muso furu bamakɔ o bolo ko meri anw ka dugulamaw anw tamaninkaw b'a fɔ ko boloda ko an ka taa boloda la meri la dɔ de ɲana ne ma baseni kɔrɔni don a ka base kɔrɔni ka ne ni muso don o kɔnɔ anw taara an ka boloda kɛ meri la n'i y'o kuma mɛn bamakɔ a don a bɛ k'i kɔnɔ ko an taara avion de la he ko karamɔgɔ yɛrɛ meri kɛ tan baseni kɔrɔni kɔnɔ koyi wajuli kɛyɔrɔ la ne ko ala n b'a ɲini i fɛ moto tɛ n fɛ dɛ nka ala avion di yan ah, n ko bɔ kalanyɔrɔ la a kasɛti bɛ yen n ko n'a ye fininkolonin jɛma sirilen ye avion min ku la o ye ne ta ye ah, mɛ ala ma ne fa fiyewu oh. surakata bi yan salamanta pre salamanta an ka perezidan bi yan moro jalo olu ye ala minɛ ka na ne wele ka taa ne arepɔri la n ko mun bɛ yen a ko karamɔgɔ na ka taa ne don abiyɔn kɔnɔ ne ni n ka denbaya ko bɔn karamɔgɔ an ye nin ɲini i ye hmm.

a kana dɔɔnin fɔ a ye dɛ ayi o tɛ fɔ ne motontan de ko avion tiɲɛ wa n ma sa ala y'a di yan tiɲɛ siga t'a la o tuma na n'a bɛ ala deli dɔrɔn naamu e ti mɛriya ɲini yan mɛriya to yen sa a fɔ ala n kɛ perezidan ye alahu akubaru aa zamzamiw ɔ n'i ye mɛriya sɔrɔ i tɛna i munumunu n'o ye fɔlɔ i b'i munumunu n'o ye fɔlɔ an bɛna dugawu kalan sisan a bayakɛlaw a u ye bayako fɔ ko bɛɛ mɔgɔw bɛ fɛ ka baya kɛ ne yɛrɛ hayidara n bɛ n yɛrɛ fo han n bɛ tamaninkaw fo tamaninka mɔgɔ kɛmɛ fila ni kɔ de nana u ye mɔtɛriw de wuli ka kɛ ka kurunw fa tewu mɔgɔ kɛmɛ fila bɛ segu yan o kumana an b'u bɛɛ fo ayiwa monsieur le gouverneur an bɛ fɛ ka dugawu kalan ayiwa an bɛna baya kɛ a b'a tɛgɛ a b'a tɛgɛ a b'a dusukun ɲɛsin ala ma n'a bɛ min yɛrɛ fɛ tigitigi k'a jira setigi ala la ko bayakɛlaw ko an ka baya kɛ an b'o kɛ layidu wɔɔrɔ in don kira ka sahaba tɛ min m'a kɛ dɛ ne kalanna yan de segu siga t'o la ne ma taa yɔrɔ si n karamɔgɔ miliyɔn bɛ segu yan bi nka ala kira ka sahaba tɛ min ma layidu wɔɔrɔ ta a tɛ cɛ la a tɛ muso la ni min mago b'a yɔrɔ fana na a kitabuw bɛɛ b'an bolo yan n'a dalilu segu yan siga t'a la a bɛ ala kira ka sahaba bɛɛ a si ma sa min ma nin layidu wɔɔrɔ in a tɛ a tɛ nka dalilu b'an bolo

n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'an s'a kɔrɔ ami ami ami ala k'an s'a kɔrɔ ami kumana sisan namu aw bɛ mun fɛ ɔɔ miniti fila Ɔhɔ. an k'a jira ala la an ka sɔrɔ ka fatiya ta sigi k'an kɛ sew Naam. ka kuma ala fɛ Wala. e bɛ mun fɛ an k'a jira ala la sigi

o la an bɛ ala de deli ɲinan taw baara kɛra hɛrɛ la cogo min na san wɛrɛ ta ala k'o yira an na ka foli ni waleɲumandɔn ta k'a ɲɛsin segukaw bɛɛ lajɛlen ma seguka fɛn o fɛn de bɛ yen min y'i bolo don nin ko in kɔrɔ ani min ta ma se ka don a kɔrɔ ka kaɲɛ ni darura ye an bɛ ala deli hɛrɛ ala k'a kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen ye ka ala deli u ye ɲinan ta kɛ ni musaka min ye san wɛrɛ ta miliyari caman bɛ ala bolo ala k'a suuru u kan u ka se k'u ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ k'u dafa ka foli ni waleɲumandɔn ta k'a ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma n'o ye an karamɔgɔ seyidi serifu usumani madani hayidara ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri min b'a to maaw bɛ alakirako nɛgɛ minɛ ani ka nin baaraba ninnu nɛgɛ minɛ ka se ka u niw don a dafɛ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a sara ala k'a kisi an'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen o la aw fɛn fɛn ne bɛ nin waati in na n'aw sɔgɔlen bɛ serifila jabaranin sanfɛ waajulu kɛnɛ kɔnɔ an b'a fɛ ko k'an bɛn wa an b'a fɔ ko k'an bɛn waati wɛrɛ wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuhu